Ọkwa onye gaba n'ụzọ wee nyụchie nsị ụzọ ya natawa o zuru ijiji mkpụrụ onye ọbụla kụrụ n'ajọ ụwa nke a ya ka o ji ala mmụọ ọkwa ajọ mkpụrụ mere ndị nwụrụ anwụ n'anya mmiri agaghị n'anya hello friends I remain your friend family chief you call me Danny ma because your body body somebody yes ụmụ ibe ntị ọ dịkwa ihe m ji maka ebe n'ụbọchị nke tata ka m kene nwa ka nwa arụkwu akụ na ọkpọ oke osisi ụmụ nnụnụ na-ebere n'elu ya director of sky hill college and logistics limited nwanne m asị m ihe dị gị mma dịkwa chi gị mma sị na ije na-eje eje na-abata abata na i gbuo n'ihu na ị ya-ebute mma i gbuo na azụ na ị ya-ebute mma sị na ngụ i ji eko a ga-akọ gị mm, ọ bịara egbu gị egbuo onwe ya m asị na anaghị eri anaghị eri onyinye nwata rikwe nkọchi ya mm, a sị m na ọ ya adịrị gị na mma ụmụ ibe ihe nji maka ebe n'ụbọchị nke tata sị na oge anyị nọ n'ime ya wụ oge onye aghana nwanne ya situation anyị nọ n'ime ya wụ nwanne nyere onye nọ gị n'akụkụ aka nyere nwanne gị aka yes ị mara na nwanne ya wụde nwanne ya wụde na ọ nọ na-eti na amụrụ ya n'ime ego na amụrụ ya n'obi ọgaranya mana ọ na-ata ahụhụ i nwee aka ị ga-enye ya enye- nyere ya aka once na o si gị n'obi pụta nyere ya aka na chukwu na ọ chukwu na-akwụ ụgwọ Mm? ofu onye anaghị achụ ego a na ofu onye anakwanụ eri ego ọ kpatara ị mara otu ị ya-esi nyere ya aka abụle m na ya Mm? ọ mụ tinye n'ọnọdụ a ọ mụ sị ya nụọ nwaanyị n'oge na-eru eru ọ mụ sị ya mụọ ụmụ mechie ụlọ ọ mụ sị ya mee nke a mekwe nke ọzọ nyere ya aka ọ chukwu na-akwụ ụgwọ ị ga-eri uru ya i righị ya n'izu na ị ga-eri ya n'ọnwa i righị ya direct na ị ga-eri ya indirect hmm? agbaka m mbọ awụkwanụ ego na ndọni ndọni awụkwanụ ụba ụba si na chi chukwu na-agọzi ndị ọ hụrụ n'anya even mgbe ha nọ na bedrum ha na-arahụ ụra akụ na ụba na-abịa hmm? enyemaka i nyere mmadụ agaghị akwatu ugo ya emeghị ka ị wụrụ ogbenye o meghị ị wụrụ ogbenye ma a na-achị gị amụ maka ya hmm? ndị ahụ na-asị ọ m nyere ya aka ka ọ kazie m i nyere ya aka ọ ka gị sef ihe ọma ka ọ wụ maka na ọkọ oke onye ga-enyere gị aka ụwa mee gị wangịrịwa Hmm? mana ọkọrụ ị wụ onye ga-anatanwu onye eze ka ị wụ nwanne m ụmụ ibe nyere nwanne gị aka otu naijiria si jụtọwa ọnụ otu o si kọtawa ihu na hmm? na anyị ga-asọvaịvụ na anyị ga-adị ka ndị ogbu kakị gara ọgụ hmm? onye aghana nwanne ya onye daa nwanne ya kunitie ya onye aghana ibe ya anyị na-aga hand to hand Mm, onye na-enwe nke o ri nwanne ya nwere na-enyetụ ya ọkwa otu a ka anyị esi wee sọvaịvụọ Mm, ọ na i nwee paakịa ka i ribe naanị onye niile nwụsịsịa nwanne m onye niile nwụsịsịa naanị ya agaghị ebu ngwe o ji awụ dike eri ha arịrị naanị ya ebiri you must tolerate you must help maka a hapụ sọsọ gị naanị gị ihe bụ nkwe naanị gị ị ya-emenwukwa ihe nọ n'ime ya mm-hmm. mkpọmkpọ ndụ kakwara mkpọmkpọ ọnwụ mma once na ọ ka na-eku ume o nwere ụlọ ọrụ ya bara ụgwọ ndị iri ihe n'izu i rie ya n'ọnwa iri ihe direct i rie ya direct ọrụ ọma niile rụrụ o nwere ụgwọ ihe ọma ka e ji ama atụ jirikwa ihe ọjọọ ama atụ e ji ihe ọma ama atụ so that onye na-eme ihe ọma ka o jisi ike uru na ihe ọma jirikwa ihe ọjọọ ama atụ onye na-eme ihe ọjọọ ka o sere aka ya maka na ọnwụ dị n'ihe ọjọọ na-asị bikonụ oge anyị nọ n'ime ya onye ọ nọ na-ahịzi ọnwụ ọ kpọchiri n'elu mkpọchie n'ala hmm? anyị ihe ejiri ụjọ dara enwe n'elu o nwee ebe o ruru i nwee iko rice na atọ o nwee onye nwere ọhụrụ half iko mee ya ọ ya-aga a long way na Eke kere ụwa ya agọzi gị hmm? ndị mbụ na ndị egede ya agọzi gị ndị nna gị agọzi gị mmụọ niile ha na ha so wee bi ụwa ndị niile ga-emetụrụ asị ahụ ọnụ ha ya agọzi gị ihe ruru ihe ọma i mere hmm? ihe ọma amaka a sị na ọ ya-aga anyị na mma sị ka chi foro anyị eke fotara anyị orie nke foro anyị orie fotara anyị afọ hmm? a sị m o ji ngazi eri biko ya chetakwa onye ji aka ka ọ gaziere anyị niile n'aha Chukwu okike abịa